Weekend yomwe ino kwapezeka zonena kuti tu nde Ayuba James uja wa ku mcp muwazeni tu Chakwera tu pamene paja amwene akunena kuti no uyuyu nde ndi zonoti ubongo wake umayenda mwa slow kwambiri ngati nkhono eya akuti ofunika kumupititsanso nde kuti ku surgery ameneyiyi kuti mwina mayi akachape ubongowu kuti ayambe nde kuti kumaganiza straight bwinobwino. Nkhani yake yotani? Akutitu nkhani zonena kuti no iyeyo sakufunikila azaimile ngati president wa mcp makamaka pa chisankho cha mu 2030 ai ai ai tiyiyambe motele nkhaniyi makamaka ndekuti powelengatu post imeneyi ya Sylvester Ayuba James maka analemba dzimaparagraph dzochuluka pa ijeni yake pa page pake paja pa facebook koma ndekuti tiwelenga paragraph yoyamba

otherwise his incompetency is biological eehe apa ndikutukwanatu kutukwana kwakukulukulu kwa amene mwamva koma titanthauzire bwinobwino akunena kuti ngati chakwera uyuyu akufunikira kuti akufuna zoti adzayimenso ngati president e ameneyo choyambirira nchoti akuyenera apite ku surgery kaye kumpititsa ndekuti kuja kuchipatala akamu akamu akamuphwanye bwinobwino muubongomo akaphwanye ndithu kugaza basi nkuchotsa ubongowu ndikukayikano nde kuti mwina magazi ena osiyaniranapo ya kuti mamoti akhale ndi magazi amene ali nawo akamuyike magazi mwina a a o plus aja amati kaya universal donor ameneyo nde kutino kapena mwina magazi ena ake osiyaniranapo ndi amene ali nawo, oti amuthandizire kuti iye azikhala fast kwambiri popanga zinthu zake, ee, azikhala mu action always, nde kuti kumenyano ma decision aja a fast kwambiri, komanso zimenezi zikamuthandizira kumusintha magazi amenewo, zikamuthandizira ndiye kuti kumuchotsano ndiye kutino kupusa kwake, kupepera kwake, komanso ndiye kutino manyazi omwe ali nawo aja oti chimunthu cha manyazi ngati icho, ee, makamaka pomafuna ndiye kuti kubweretsa anthu kuti a, alembe ntchito, komanso ena kuwachotsa ntchito anthu amene apanga zofoira. Eh otherwise ndekutino tikamaona ndekuti ku iyeyu ku ku- kusathekera kwake kopochita zinthu mm? Eh, kupanga zinthu zofoira kuja sizoti ndekuti ndizoti basi iyayi ndizi ndizoti zili mkati mwa iyeyo ngati ndi chilengedwe chake kupanga zinthu zofoira sizotinso ndi chisankho iyayi koma ndi mmene alili basi anapangidwa choncho nature akuterotu hey, hey, inu kumenekotu ndikutukwana kwakukulu kumeneko Tipite paragraph number 2 akuti look at the way he speaks that slowness in speech is not an, an artificial design or fashion it's the pace at which his brain functions and the pace at which his blood pushes him into action akuti kuti mukhulupirire izizi tangokhalani phee nde mumuyang'ane kuti no kodi iye ujayi amayankhula motani amayankhula mwasuluwu kwambiri nde muona kuti mwina mwake basi afuna kuoneka ngati munthu amene akudziwa chimene akuchita kuyankhula chani kapena basi ndika design ka fashion kena kakayankhula iyayi imene ija ndi pace imene ubongo wake umagwirira ntchito umagwirira ntchito ndekuti pang'ono pang'ono yonse pang'ono pang'ono yonse magazi ake ndati amayenda pang'ono pang'ono pang'ono pang'ono akanika kuti apange ma action eh magayi pali nthawi zina zake zimene timanena kuti waying'alula waying'alula komano kumangokhala kung'alula mmene munthu akugwirira ntchito ee komano kung'alula kumene wang'alula uyuyu Sylvester Ayuba James ndi zoti akuphwanya nde kuti mpakana kukalowa mu chilengedwe chake ngati kunena kuti Chakwera uja ndi puppet wina wake wonena kuti no alibe choice ndi mmene akutani akugwilira ntchito yake ija mmene amapangira act ee mmene amakhalira kakhalidwe kake kaja sizoti ndi choice iyayi ee kaya mmene amayankhulira muja ndi zoti ndi chilengedwe basi anangolengedwa kuti akhale kapena biology yake mmene anampangira ee Makeup ya mkatimo anangompanga basi kuti akhale otero nde ofunika kuti akamusinthe kukampanganso redesign nde mukuziwa kale amene amayenera kupanga redesign munthu ndani ndi amenenso anapanga design munthu yemwe nde kuti ndi Mulungu muona eti fukwa chonena kuti sizingatheke zonena kuti tikapange inde timamva zonena kuti ma genes apangidwa altered zinthu ngati zimenezozo eti komano e Ma dna apangidwa altered zinthu ngati zimenezo koma sizimatheka zonena kuti no mungamsinthe munthu chilengedwe chake mmene alili e Tizimpangitsa aziyankhula mwachangu e Tikamuchape ubongo, tikamchotse, tikamuike magazi ena Ndani amene angapange zimenezo? Ndi Mulungu yekha amene ali ndi kuthekera kumeneko otherwise even ma doctors amalephera Tikukamba za ma blood group mukabwera ndekuti achina O plus aja, universal donor aja, AB ndi osiyana e. e A ndi B ndi osiyana mwaona e B ndi A ngosiyana e zizizo sizingatheke zonena kuti no mungachose maganizo magazi aja ndikumudrena basi onse kuchosa ndikumuyikano magazi amtundu wina zosatheka zimenezozo imangokhala kuti imenejayi it is a gift imene mulungu anapereka eti mphaso yapaderadera koma here we are the guy akunena kuti yayi tikamuchose ndekuti magazi amene ajawa tikamuchose ubongo wake ujawo ndikumgaza mmene muja nkuyikapo ubongo wina zutanthauza chani Zutanthauza zonena kuti zimenezo nzosatheka zomwenso zikutanthauza zoti Chakwerayo ndizosathekanso kuti akaimire ngati president. Fukwa kuti no, angakaimire ngati president pokhapokha atachotsedwa zimenezozo nde tikunena kuti zimenezozo sizingatheke kuzichotsa chifukwa kuchotsa zimenezozo kuti muikepo zina ndekuti munthuyo wafapo basi pamenepopo olo mutamuikira zina ndekuti zikangopanga timati ma blood clotting aja mwatenga ndekuti no ejeni mukutenga kaya A, A, A group mukaphatikiza ndekuti kaya ndi B group ndi kuti imakawombana mmene muja nkukapezeka kuti magazi aja ayamba kusanduka zimibulu mkati mwa mwa thupi mujamu ndiye kuti munthu uja apezeka kuti otani wafa zinthu ngati zimenezozo fukwa zija ngati amayendabe magazi aja chani azipusha oxygen ndi zina zoterozo amene magayi amene munamenya biology ndiye kuti mumvesesa bwinobwino komano ndiye kuti kungomuyika zimenezozo ndiye kuti wamuphapotu munthuyo ndiye kuti chakwerayo ndiye kuti ndiwoyenera kumpanga zimene zachidziwikire ndiye kuti kokampanga zimenezozo ku surgery komweko akamwalira komweko ndeti sakakwanisa zokatani kukayimira ngati president kodi tikati timenye ndekuti no mu simple chani in simple words eti kungoyankhula mwa simple akufuna kunena chani akufuna kunena kuti no chakwera nzosatheka kuti akayimireso ngati president yayi fukwa iyeyo ndi zonena kuti ndizotibe kaganizidwe kake kachitidwe kake ka zinthu sioyenerera iyayi very slow ali very very slow ziganizo zake ndoti basi no mwina mutachita kukabweza chakwera winatu Chakwera nde kuti kaya version 2 imeneyoyo osati version imene ilipo panopa. Kumenekuku ndi kunyoza kwakukulu ma guys. Funsobe kumakhala lonena kuti kodi ameneyi anayambana chani ndi Chakwerayi? Chifukwa nde ndi amene amamugazatu osati masewera. Zoti onse ali ku chipani chimodzi umachitanso kudabwa kuti chikuchitika ndi chani kodi pakati pa anthu amene awawa. Yaa of course tingakhale pasi kumanena zonena kuti pakati pa anthu amenewawa pali china chake chomwe chinachitika chomwe sitingathe kuchiziwa bwino bwino komano kutengera ndi zimene amayankhula mkulu amenewo zomwe anayankhulapo mwina tingathe kumangonena kuti I think mwina mwake ndi izizi ananena kuti no bambo ameneyo amandibowa kwambiri eh? anthu omwewo ti anali mu chipani chimodzi kuti afike level iyi chinatheka ndi chani Ndiye kuti mwina mwake paja amakamba zoti mkulu ameneyi samamva zoyankhula za anthu yayi. Anali opanda nzeru, oduka mutu kuti tikati timuyankhule izi sa mpaka ndaona tinaluzaso chifukwa za iyeyo. Sizi zonena kuti ngati pali chimene no iye anadana naye kwambiri ndi kuluza kuja eti, kuluza kwa chisankho kuja. Kumene amanena kuti no anati mcp inaluza chifukwa cha Chakwera zochitika zake. And umuso apanga point out zinthu zina zake ngati zonena kuti no kupanga ziganizo mo- mwa slow kwambiri i think amayang'ana zinthu ngati zimenezozo pamene ye sylvester ayuba james amayembekeza zonena kuti chakwera amayenera kupanga ziganizo mwachangu amangoyang'anira zimenezozo ndi zimene amaona kuti zinampanga cost komano iyi si battle ya personal yokha fam ngati muyione mukhoza kumangoona sylvester ayuba james yekhayo ngati kunena kuti mwina mwake ndi amene amadana ndi chakwera yekha Iyeyo ama ama amanyamula mau a masapota ochulukaso a mcp amene amadana ndi Chakwera si onse koma ndekuti akaliposo kagulu kena kake kunena kuti no Chakwera ndamene anawapangisa kuti atani aluze now kuluza kumene kujaku kunali koyipa kwambiri chifukwa cha performance mene zinakhalira ulamuliro uja sanachite bwino zom komwe kungathe kuwapangitsa zaka kuwapa kunawapatsa ntchito yayikulu kwambiri kunena kuti even president amene angazabwere wina kusogolo kuno wa mcp zizakhala zomuvuta kwambiri kuti awine Chifukwa chani? Ma guys aja anakalanya kwambiri. Nde kumpsera mtima kumene kuti? Si kuluza konena kuti iweyo Chakwera unangotuluka m'boma ngati no president. Koma ndi kuluza konena kuti unatiluzitsa mcp ndekuti no kwa zakazaka no tilira koluza apapa. Kuti ifeyo tipange poti tiza tiza tizakline ndekuti dzina lathu lija nkubwereranso ndekuti mpakana anthu atikhulupirira. Tili ndi ntchito yaikulu kwambiri kuposanso kale lijalo. Mwayiwona? Zimenezo ndi zimene zingathe kumakhala zinthu zonena kuti mwina mwake zikumpsyetsa mtima kwambiri and zimapsyetsa mtima kagulu kena kake. Tikamakamba izizi ma guy, let's project ourself, tidzinyamule tidzikankhire tokha kukafika nde kuti mu 2030, kudzakhala nde kuti mkoke mkoke, tingonena chonchi kumayenera kudzakhala mkoke mkoke, chifukwa chani? kudzakhala nde kuti ma presidential candidate amene adzakhale pa level imodzi eti, achina Kabambe aja ndi onena kuti be, iyayi, sitinganenebe kuti Kabambe ali ndi influence yochuluka koma ndekuti azizapikisana ndi achina Denis Mahata amene azakhale ndekuti no akubwera ndi timfundo tawo tija eh, ndi NRC yawo ija ndekuti azakhala kumapikisana ndi achina fo ku Congress kumveka ngati akupanga no mapulani onena kuti abwerese amati Martin Nkhalamba ngati mwina mwamumvako mkulu wina wake ali kunja uko amamu- amamutama kwambiri anthu a MCP kuti ndi wanzeru kwambiri afuna azabwerese khangati nkulu ameneyo nde ngati azambwerese nkulu ameneyo ndekuti azakha ose ndi ma fresh guys kuzakha nkoke nkoke ndi uyo martin nkhalamba amantama kunena kuti no ha ndi munthu wa nzeru and ndi amene angazakoke mcp ngakhalebe ine ndimakayika chifukwa chonena kuti no mcp yo e, martin nkhalamba angakhaleyo mwina nkukhaladi wabwino situmuziwa ngati ali wa nzeru kapena chani komano kungoyima ndi mcp kokhako imeneyo ndekuti wazichosera kale malikisi pamenepo mwayiona komabe ndekuti zakhala fight ngati imeneyo nde achina Martin nkhalamba olo utabweresa ka ulamuliro wanyowani ka mcp kuja kuzakhala kovuta kwambiri zimene akamba achina Ayuba James zonena kutino sizoti anangowononga nde kutino dzina lake ngati chakwera anawonongaso brand ngati mcp kutino panopa ndizovuta kwambiri kutiso anthu ayikhulupirire fo anthu anamva zotino fans yomwe nthawi ya kamuzu kunalibe panopa inayamba kuona kuti oho mmene tinazu- amene makolo amati amazuzikira nthawi ya kamuzu ndi mmenenso ndiye kuti tazuzikira papa hey, mcp idi ndiyoyipa tinkangomva ngati nkhani koma panopa zinthu ngati zimenezozo nzimene zimapyesa mtima magayi ngati awa magayi amene amakonda achipani achina ayuba james hey, magayi zochulu- zochu- zoyankhula tingayankhule zambiri zochuluka kwambiri komano timafuna tingopasana imeneyo madzulo ano tisiyane motero bwanji kuno tino akuti